Hello guys, welcome again. Uh, I'll take you around pamalo pano. Poyambirira poti you should know this is our office block. Kabali yathu ya office ndi imeneyi. Pamene mwadutsapo there is a window pamene taika box of description. There is a window for our weighbridge operator that's where my customers amayima. Akapaka load and we're on the weighbridge. I hope you've all seen the weighbridge.

tili ndi ma 10 mm 14 19 eh, uh, 22 which is under concrete aggregates uh, there is fashion a mixture of miyala i- imene ndatchulayi and then we have ballast gabions mitengo yathu ndi imeneyo mm. from here ndikutengerani ku pitch this is our workshop site from pa workshop site tidutsa tipita to our pitch area where ma operations are to start from blasting activities drilling holding they take place kumeneko from that site we come to the plant kumene timabweretsa the material imene tapanga blast ku pitch and then on the way out questions

so scale yo ima imapanga depict any amount imene munthu anyamula kaya it's 10 tons 2 tons the maximum we get ndi minimum 35 koma 35 yonso ndi very rare very rare ambiri amakhala ma 20 because that's what magalimoto awo can afford to carry
Ndiye kuti first mwina galimoto nanga ma weight galimoto weight ya product zoti mwina mupange image ya galimoto ino isanapange isanapange load yeah okay when you register with us mmatipatsa ma ma number plates amagalimoto anu so if you come we know you as, as a customer si mmakhala kuti mwina muli ndi magalimoto angapo so you come register with us usually you pay in advance before ku- kuyamba kudzatenga the materials so tikakupangani register mumatipatsa list ya manamba plate a magalimoto anu and the names of your drivers when need be ma contact details awo akabwera okuti it's a new new client ngati inuyo mwasankha mungotipatsa namba plate galimoto imafika kaye pa weighbridge isanapite kukapanga load timatenga weight ya galimotoyo tisananyamule the material timaisunga in the system the next time the, the same car comes simadutsa pa weighbridge system imachotsera yokha because tinaipanga kale automation so if, if it's a new vehicle magalimoto anu onse amene angabwere ndiye kuti they will have to come for register titenge weight ya magalimotoyo kenako kwinako mukhoza kumangotenga ma materials

the exact sensors the exact names i don't know komano like ineyo my office is apa Wa- wa- the operator is this side ikapanga pick apopo ineyo mu system mwanga imani imandonetsa through software we use egap so my laptop makompyuta anthu tonse amene tili umomo they are connected to the one yapa weighbridge kuti galimoto ikabwera itakhala kuti let's say system yake ya ya ya pompo uja ine i can see from my laptop how much the client has carried so timatulutsa receipt kuchokera pamenepo ndiye kuti all this information imene ndikukuuzani kuti tika- tikapanga tikampanga register munthu timaipanga upload in that software egapi so information yanu yonse apo mukhoza kutenga kamwina after after a day like leroli mwina mwapangapanga load at the end of the day olo ineyo kaya mwina ndili kunyumba like ndikhoza kutulutsa report yanu imene mwapangira load by day just to do. Still. the rest ikapita in the system ya computer yapa weighbridge imapanga like zochotserazo

So from here tikupita kids. Apa there is pali container ya kitchen. There are ma offices ya ma operators ndi foreman pa ma buildings amene ali apawa. Somewhere apo pa- pamene pali kantengo apa ba facing ineyo directly ndi pamene timasunga ma mesh wires athu spares ena tikachotsa kuti akufunika fixing they also come pamenepo yes we use water to control dust to control dust around here koma ku plant the- our plant has ma tap oti amapanga so spraying water

So our operations basically they start from this place. This is where our drilling, blasting, loading or hauling zimachitika pamenepo. Mabenchi ndi amenewo recently malo amene tapanga blasting ndi pamene pakuoneka posapanga clear but we're yet to clear this place. Uh, our direction komwe tikulowera tikuchoka this side pano pano tikumapanga blast this side as you can see mabench ena akuoneka kuti ndi akalekale panamera tchire it's been so many years osapangidwa blast it's because we cannot sitingapitirizenso kuposera pamenepopo for risk purposes because tikapitiriza ndiye tikhala ndi just a steep wall so it's safer kupanga maintain the benches the way they are ukuso kwinaku sitingapitize going further down that's why tikupanga no lateral flow. This- Zokamalizika ukuku zikati basi mani. Exactly. So this quarry and this pit area has been operational since 2012, continuous.
So what are the mechanisms to pump that? There is a pump inside in Martin if you say it. Can you open up my hair? Uku. So madzi amene tuma- tikupanga pump apawa pali ka channel msewuwu umene wapanga choncho pena pake pakuoneka ponyowa we have a channel kumeneko timawapanga channel tingoyerekeza pali tima bush apo tinapanga a drainage system amayenda madziwa until pali damu somewhere across the road uko so timapanga pump madziwa sometimes akadzadza kwambiri water bowser yathu imabwera komwe kono tapping the water opangira spray timapanga reuse the same water pakakhala kuti madzi tachepetsapo a- atha kapena mwina ndi ochepa timakatenga damu zapangira spray Eh, i- Is this groundwater or rainwater?
iyi it's rainwater komano sipamakhaliratu dry like dry dry all the time pama sipamalepherabe kukhala madzi ena pang'ono ena amachokera from underground especially apapa now that water table ili high yes, after the rainy season mapezeka kuti even if tikapanga pampu ena abe amatsalira amatulukabe so

sometimes on, s- uh, on specific occasions timatha kuyuza yocheperako 76 millimeters i'll explain bwinobwino later on that one uh, spacing stemming ndi burden ma 2 meters the space between ma holes right? mayuza 2 meters burden ya pa on the whole tenders stemming you wanna know what stemming is No.
okay assuming this is our whole tikapa tikabowola when when charging tikama panga charge ma explosives into the whole timasiya space yopumira

and sometimes imangokhala nokuti with direction from the blaster because blaster yo comes up with analysis yake so nayo in every spot imene pafuna paphulitsidwe amanena kuti tima- timapangana advice on how best we can go about it so pena pamakhala malo ena timaona kuti a 1.5 works pena timaona kuti no has to be 2 meters so this the, the iyi ya stemming iyi tikamaliza kupanga charge we make sure kuti we maintain it because timayipanga no fill ndi either quarry dust kapena ma ma- small materials a momwemo yeah just kungoika pamwamba pakufuka mmene mufuna kuti mupanga filu amakhala shape yotani kuti mwapanga filu pa junipa kuti pange machi imene yatingira kuti My, ex- the, type, the types of explosives imene timagwiritsa ntchito there are two types timayuza ammonium nitrate amene si tikumudziwa amakhala ngati fertilizer koma wa pink and we also use gemlex gemlex is candle like kamakhala kachubu molten inside um, amene timayuza ifeyo kunoku the- ndi a we say 50 by 500 amakhala half a meter mu diameter somewhere about 50 millimeters if i'm not wrong or lesser than that komano kamakhala kopanga koti kakhoza kukwana here nthawi zina timayuza gemlex ocheperako size as i said i would explain a bit later on that pena timayuza a smaller size depending on purpose ya the blasting tikakhala kuti tikuphulitsa mbali mwa msewu let's say we have a project ya msewu pamatha kukhala miyala ngati or kapena mwina kokhala ngati kaphiribe choncho so chifukwa chokuti um, the bigger the size of the explosive the bigger the impact to minimize the impact sitimayuza akuluakulu because ndio impact so imene will be felt afar as well so we use the smaller ones imene makhala quarter yake ndikuti diameter-nso imacheperakonso pang'ono so ngati tifuna tiphulitse let's say mwala ngati uwu tikaubowola kuubowola ndio kuti sitingayuzenso 89 millimeters uh, drill bit ya 89 millimeters ndio timayenera ikhale yocheperako

Uh, it did affect kuyambira from personnels mpaka wa- our actions on the ground nthawi ya cyclone freddy msewu wathu unaonongeka anthu ambiri timakanika kubwera kuntchito because mapeza kuti magalimoto mabasi amatitimira so pena timabwera koma timabwera mochedwa continuous rains sitingapange blast nthawi ya mvula um, even kuto- kubola kumene ndi kuti mu pit mumakhala kuti it's continuously wet nde kuopa ma hazard if machine is moving around kuopa ngozi timawauza kuti angosiya osapanga osapanga blast so kunoku ngati sitipanga drill ngati sitipanga blast ukuso ndi kuti siti

kufika panopa we have ma boreholes awiri in the community uh, anthu ambiri majority amene timagwira nawo ntchito pano tinatenga from the community. That's, eh, zimene associations do. timakhala ndi ma piece works sititenga nthawi kuti ati timatenga so we have had achinyamata ena amene sitinawalembe ntchito kuno

Okay, so this is our crushing plant. Uh, as I said, our um, machines akapanga load amazapanga dump kanjira ndinakuonetsani kuti akamalowa ama- amafika pobwerera amapingira amapanga dump in that uh, hopper chomwe chakutandalira kufunika kwanga something like

they are crushed into sizable size imene mukudzionera apa so pali tunnel imene yatulukira uko mukuonako so the first crushing primary crushing imachitika pamenepa ma, ma, the material yake ndi imeneyi izizi helps us because itakhala kuti ndi ya continuous ngati imene amakhalira ma maplant ena kuti siwa- simakhala ndi primary secondary tertiary chimangokhala maybe just primary and secondary just chimodzi zimachulukitsa ma breakdowns because ngati mwalawo ukupitirira straight ndikuti upita mmene walowera apopo ku hopper ndi mmenenso udziyendera kwinako so mapeza kuti mwina ndi waukulu umaononga zinthu zina that's why plant yathu ili ndi section iyi i would say kuti its independent because its possible to run apa pokha uku kusakupanga run its also possible to run side inayi apapa patisakupanga run so yeah so primary crushing yathu ikachitika the materials the material is taken further to the secondary side so pa secondary ndiye kuti belt imene mwayi- mukuiona yalowa mu tunnel ndi yomwe imanyamula mwala ukachoka pamenepo this pile pansipo it's connected pali tunnel imene miyala imapita patsogolo paja towards pamene pakuoneka the control cabin control room Pa- pali gapo because that's where breakdown is nde miyala imayenda imachoka pamenepa i- i- igaya kuchoka pamenepa kumapitano to the different uh, the different belts so after the primary we have the secondary crushing imene ino imapanga crush kumanyamulano miyala into ma belts and then the tertiary one involves ma screen you have a screen apa you have another one ma screen amene was a screening purposes imakhalano to determine kuti mwala size igwere pati iyi igwere pati iyi igwere pati umene watsala goes back

I'll try to explain in simpler terms. Poyambirira kugwera mwala after the crushing ija yachitika, you'd have dust amachoka first. So dust amagwera apa. Nde dust akachoka ndoti masaizi ena aja akuyendabe akupitabe to masaidi ena. Pamene pamene pa- pafika pogwera ma 10 mm ndoti sefa ya pamenepo ichotsa ma 10 mm masaizi enawo has to move around pamene pakuyenera kugwa ma 14 sefa ya ma 14 ichotsa the 14s izipitirira pogwera ma 19 pagweranso ma 19 pogwera ma 22 millimeters which is concrete aggregate zigweranso pamene so on on days where we've decided kuti tertiary side isagwire ntchito timakhala kuti tikupanga crusher run so crusher run has a combination of kuyambira quarry dust mpaka concrete aggregate ndekuti zonse zimagwa pamodzi Sipama- sipamakhalanso kuti zina the tertiary side kupanga segregate kuti ichi chipita apa chipita apa chipita apa its just ku primary ndekuti ndi secondary crushing yongozipanga fa secondary crushing ndekuti yongopanga panga crush zinthu tertiary ino ndi imene ikupangano kuti ichi chipita uku chipita so if you disable the last part ndikuti masayizi onsewa amene ndatchulapo atuluka pamodzi mu category imene tinayo ku plant kwathu kuno pali matapu mabelt almost onsewa matapuwa are controlled mu control room ja so the control room imapanga control ma operations ochitika kuno ngati uku tikuzimitsa timazimitsira mmenemu tikuzimitsa side ya uku timapangira kumene kuti zonse zipange run its all done there ya emergency stoppage kuti mwina pena pake mwala wakakamira kapena wina wake amakayendera chinthu nde was noticed an error kaya mwina pa screen kaya ndi pati we use ma radio ndoti amene ali mu control room is notified amapanga pa button la emergency kuti the plant should stop ngati ofunika specific belt yoti isiye zimachitikiranso mu control momwemo kutsegula matapu kapena kutseka madzi opanga spray miyala imene kuzungulira it also happens You haven't talked about how you handle the waste. okay how we handle waste ma Dothi lina ndi limene launjikidwa apali limachotsedwapo kupititsidwa malo ena komwe lingakagwire ntchito. Pakakhala kuti kwina palibe malo ena a urgent ofunika dothili, timakalipangira ma barrier between ifeyo ndi community making sure kuti anthu asamalowe kunoko. Ma used oils amapita ku workshop. Tili ndi ma bin around here. Pamene panali I don't know if I mentioned it, kuti that, that was our asphalt plant.
Yes.
Okay. Palinso ma bin so pamene paja. Tilinso ndi ma receiving containers amene ma liquid from machines any other liquid that, that has to be disposed kuti isagwere padothi for environmental purposes. We have those containers. Mabini wo tili nawo pamene mwalowera pajaso if you notice just pamene pali weighbridge tilinso ndi mabini. zikadzadza or kapena close to full timachotsa nkuika mabini ena and then timakatenga license uh, ku district assembly tikapange dispose kumene api- Just uh, talk of how you handle dust, thing of water, how about noise pollution.
how we, we manage pa site pano tili ndi ma earphones amene anthu amagwiritsa Um, if you ask kuti mwina kutengera community we tamper with the um, mene tikupangira load our explosives to minimize the noise ma machine regular servicing or even as the plant as well regular servicing kuti samapita sometimes we need yes on days like ngati mene tili lero kuti tili ndi breakdown ndoti macustomers angobwerera ndoti tikapanga fix we may happen to schedule for a night shift That's it. komwe mukuona mafailoziko ndi kumpanda kwa bwana lambasi ngati munawaona panali amwenye ena ake abambo anaimapo ndiye mwina ana ake akumenekoko iza wakasi amagula kwa amagula kuno nawo amakagulitsa So he operates, okay, he fills a gap between ifeyo ndi ma customers because ife kuno sitimapereka transport pamene kwa lambatiwo ali ndi mathipa kuti munthu umapanga hire komanso ifeyo sitichotsera sitineneleleka

you have some. no kuno kuti tinasiya kupanga operate because kugulitsa zimatipangitsa malosi usually timapa- timayipanga run tikakhala kuti tili ndi maproject athu timaproject athu ambiri anayima ina ya ku Thyolo inayima we had one in mangochi zalewa Kochiti konseko tima- timazipanga supply timatenga it depends if you're a student amakupangirani apply ndi ya head of department yanu out of school it's just like any other mmene timapangira job searching you apply for yourself komano ya by yourself yo sitikumatenga because we have ma employees athu ena omwe kuti ana- anali kuma project angokhala so we prioritize the same ones as than kulemba anthu anyuwani

ndiyovutirapo kunena depending on the ma working hours we operate timapanga 10 hours a day koma there are times like today kuti ndoti ma hours acheperako pena most of the time ndi zoti tapanga so much so it's, it's, um, it's not definite
pena imakhala kuti daytime you have lost time or pena zimakhala kuti it's several days mwina takhala a week or two osagaya ndoti tikapanga fix our problems nkuyambiranso we try to cover for masiku amene sitinapo sitinagaye sometimes umakhala kuti during the day tagaya bwinobwino koma demand ili high Oh, of course tikupanga so at night. kodi ma inu mumapanga affect ndi forex Uh, yes, it does. Ife timangokhala kuti mwina sizimatipanga affect that much because of uh, system yathu imene imayendera kupangira kwa zinthu we have department, department. so Mota-Engil inachokera ku portugal nde a lot of kupanga procure zinthu zofunika forex zima- zimapangidwa handle kumene koko usually ife kuno timangolandira kumatiyo so ngati tifuna ma materials ngati tifuna diesel ngati tifuna chani tili ndi anthu a procurement amene amatipangira so ifeyo as a site patokha no zimangovuta nomwenapo kuti ife kuti tisakhale affected kwambiri mitengo timasintha as you can see apopo mtengo wa i think tawupanga mwezi wa february so ndi mmene zachitikira apa forex kusowa it means even uh, kwachanso ndi akuipanga devalue ifenso timakhala forced kukweza mitengo because of the cost imene tikupanga incur mmene mwakambila kuti awo

Geology and Geography ku Chanco, graduated in 2019. So the life you think kuti ndi mmene ili kunja kuno whatever image you have mwina ndi yochepa you know unless ili ngati mwagwirako ntchito kale mwina internship somewhere else but if you haven't your imaginations are not easy skuluyo iyenda inde pangani ngati mukwen- kodi pass rate yanu ndi cha 40 percent 50 percent zomati bola ndidutse pass and proceed kunja kuno when you come zimakhala ndi makampani ena kuti akulembe ntchito amafuna transcript aone so it- it's, it's not just a matter of ah, degree ndi degree no quality If you don't pay attention in class, you can't pay attention on the ground. If you're lazy ku school, you're also lazy here. Ntchito simuipeza. Ngati mungaipeze sakusungani. So ngati kuli kosintha bwenzi akusintha pomwe pasukulu.

What's what's on your transcript? you know in cases where kamwina mwapita kukagwira ma internship akutumizani a school ena mmaona ngati it's a burden akuvutitsani kuti akabwera kuno kuti kudzangoti kuno tiyamba ntchito si school if you're lazy here ine mukumana nane kuno mukamadzapanga apply ulendo wina mudzapanga apply kwina muzakumana nanenso kumenekoko So if you're lazy here, nditi takumana kumeneko how is it. Eh, ndiye ndikanena kuti awa ndi aulesi kumene ziko kwa. Eh, ena amakhala akufuna mukapange ma masters. I've had so many students kundiika ngati referee wawo. Ena ndimakaniratu and I tell them. You were lazy. mutabwera kuntchito kwake i don't want to lie I, I, I wouldn't want to lie kuti ayi takhala naye bwino anali olimbikira pa zonse say no amene ndakhalako nawo bwino ndimavomera kuti ayi so far I know kuti amalimbikira amatere amatere but i've had ena kuti amabwera kuno wina umampeza anzake akutchaja kupiti iye wagona basi phee pa dzuwa kuvala helmet yake people like those Eh, ena amati abwerenso amafuna ndiwalembere ntchito oh ndimawasiya lemberani komano if it's coming, if it's passing through me definitely uzagwira ntchito with me i don't want problem so i will say no ena mwina mupezeka kuti kaya mwina in class when you have other people in s- ku skulu anthu timakonda kukhala ndi magulu magulu kusankhana ine ineyo ma discussion ndizipanga ndi uyuyu kaya ma presentations ine uyayo uyayi ine come out here things turn upside down

za mawa sizidziwika khalani bwino ndi anthu anzanuwo even ndi aziphunzitsi anuwo pena timapezeka anthu mwapanga apply we talk to people like this inu simukhalako mwina andiuza kuti mm, student amene I've had problems with him olo ineyo ndisakukudziwani i'll believe him so yeah kulimbikira makolo akanena kalimbikireni kalimbikireni kunonso ifenso timafuna anthu kulimbikira sitifuna munthu waulesi because ngati tikugwira kuno 10 hours every day monday to thursday then 8 hours on friday iweyo ukubwera wa ulesi mwina ntchito ngati imeneyi ndiye ineyo ndikanati ndikakuuzani eeh ineyo ndatopa ma students no asintekumanga basi ngati siziyenda so kulimbikira ngati mukulimbikira ku school kunonso sizizakuvutani kulimbikira zinthu zina zimene timapezeka kuti mukugwira kunoku it's the same things in class koma relevance yake inuyo mmene muli ku sukulu simungayione ifenso tili ku sukulu tinasewerapo kusewera sewera ukapita ku internship nkubwerako pamene mumayona mumaona reality how things are limbikirani apa ndikulonjezani ngati malecturers ana aku- akudandaulani musa okay mwina ma impact simaona kumeneko kwa- poti kukhoza sikukhoza papepala mukhoza koma akudandaulani iwo

ine wopanga geology kunoku ndi mmodzi there was a time ineyo when i was coming here my superior anali mpwitikizi he left ku angola anthu angapo have left zinafika pokuti stranded i was, I was uh, quarry manager for both kuno ndi ku Kasungu komwe we would have to move around pana patakhala kuti mwina pali panakhala kuti pali mtsikana wina because now timafunanso tipange balance eh, palinso malamulo akumayinzi Simungakhale with ma males okhaokha taking up ma positions. Timayenera penapake we should mix up. So as ma females we- kuno kube majority it's still ma males. Mtsikana ndiye kuti kuplanti konseko it's just Alice. Basi. ndiye panopa maworkers kuno ku apart from magadi tilipo about 37 if not 39 atsikana ndi kuti there is me Alice our accountant ndi safety officer ku magadi magadi over 40 is mmodzi